kuchokera kuno ku kanema wanu wa times ndine brian banda mdzukulu wa anaNjayiko kukulandirani ku programu yathu ya lero pa 25 january koma nthawi ikupita mwezi, mwezi watatu Eh, kwa inuyonso, anthu ena adakaona kuti sadathebe january Ah, ya, haya. mwezi mwezi nsimu wana ruwata 25 sadathebe Eh. apapa ndi pamakhala po darkest hour. Wafika pa 30. Eh, sipaseku.

amene ndi ankhwenda viwi yes ah, ndatchula bwino Mwatchula bwino. ankhwenda viwi Yes. ine ndi njayiko ine Chabwino. akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a serious enterprise iyi ndi programu ya hot current ndi, si, si programu ya masewera ingochitapo komenti kuti advert ayaikayi cha Oho. n'zolakwika

imakhala kuti ili patali wangoti siya pompo kuti bakambiranani ndi kusakasaka kodi watisiya kumwe payo otuka pachitikana mene angasitanzi zikusi Oh, Iye ndio mwena- kuti ana- mwena sunate ine- imene anasanja inali ya ya black friday Chabwino, eh. Ina baba akusuwa kolwera nayo o chabwino aya mayi ah, sakasakani Eh. ikatheka Ipepeta tichotse- mutuza. ikatheka tichotse tikatelepo tikana ipompa tikulu
Serious ento iyi ndi program ya ndimakamba kuti si program ya chibwana iyi aya mfumu
programu imeneyi kuopsa kwa program iyi nkotani kuopsa kwa programu imeneyi ndiyoti imanena zoona zokhazokha so munthu amene amadana ndi chilungamo amaopa chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizinena kuti maka chilungamocho chikamapita ku mphamvu Mm. anthu amafuna kuti yayi ete titani titani Mm. so pano timabwera nkuzauzana zoona Mm. izi sizitithandiza Zo- zoona. zisiyeni Zo- zoona eh. izi zopanda Eh, pache zoona eh.
izi amalawi kudana nazo Zo- zoona. so andali sadazolowere kuti munthu azawauza kuti izi izizi mukagwa nazo taona anzanu akagwa nazo izi phi ndipo no i think chifukwa chifukwa cha chafufumimba exactly chifukwa chafufumimba ndi chifukwa chokuti tikata- tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumakagwa ndi chafufumimba Izo- anthu amazakhulupirira kuti komatu anthu izo amakuza amakuuzani eh. nde amatayambaso Eh, tayambaso kodi koda chatidayamba nawotu under mcp Eh, inu

a mcp lero anganene kuti chidatigwetsa chafufumimba nchani angatifunzire cho I I think ku ndinene zokhuzana ndi program in fact lero ku chalichi wina anandipeza nde amanena kuti ah, pali information ina yake ndapasa ankhwenda viwi kodi sinayankhulani Um, ndapesa- ndapasa ankhwenda viwi chifukwa inuyo program ija don't underrate yourselves mmakhala mukuthandiza kukonza dzikoli so pali zinthu zina zokuti ife sitingathe kuyankhula kwina kulikonse eh? koma anyamata ndionena kuti muziziziwa ncholinga zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better malawi and mawu amenewo anandikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati uh, uh, atumiki atumiki ofunira zabwino dziko lino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of malawi Yes. on issues that are critical chifukwa pano sitimangokamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be uh, privileged kuti tili pa platform imene number one mm. television station mm. malawi muno media station yonena kuti is the oldest media house muno mmalawi so ndi u, ndithu ndi mwayi wapadera komanso programu iyi nja mphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti programu iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it, it, it cannot play any role it has no impact

nafunsanso awa kuti a mcp akhoza kudabwa kuti chatibaya nchiyani ndikufunsanso iwe. ayi ayi pamenepo nde nde kuti asankha kutero chifukwa Chidawabaya akuchidziwa. onena oyankhula adalipo ife Izo. amene tili pano Zoona, eh. tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpaka namene akutida kumene kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tili nawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene ikupita ku dpp same advice tinkapereka ku mcp Yes.
same same ndipo Ndi ndimafuna- a dpp. ndimafuna nditsindike pamene same same kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho Izo zoona. so mcp atha kutichedwesa panopa adagwa they are licking their wounds Izo. azitolera Izo. koma inuyo amene muli mbwalo Mm. ndi amene tikujama nanu inuyo chifukwa mwakhalira misonkho yathu kumenekoko so inu a dpp tiyeni tizimvana zoona eh.
tisakangane Izo. tizimvesesana tikati Zoona. izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka anzanu asweka say that again say that again tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala nazo moyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa punthwapo ndiziti ee apali mwala naona bantha ba- bantha akupunthwa ndizembe chonchi koma inenso ndikamapitanso ipo kumaganiza kuti yanga ikakhala- ikatha mosiyana ningodza mfumu zoona eh.
so inu a dpp mukuziwa kale inu ndetisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumitsa khosi amalawi adakubulutsani get out ndipo muzitamwa mwayi kuti mcp idaphophonyesa zambiri Idaphuphunyisa mcp zambiri. idali ndi mwayi kadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma nawonso kulowa mmene munalowera mukulo inu Njira ndi iyi.
Ndi- ndi- inu anthu amatulusa mukapanda kuvu- kupanga zonse zimene akufuna anthu amatulusa ayiayi ayiayi ndipo panopa ine ndimadabwa kuti amafunsa kuti "Ah, tidatuluka bwanji Ah, mnatuluka bwanji simmamwetsa simmamwetsa pasani mpira chonchi ka timati ka keke mu mpira Zona, eh. pasani ka keke chonchi kuti mungopondera mu chonchi hu Ah, atsogoleri so mwabweranso a dpp chifukwa choti am- anthu atatulusa a dpp atanyasidwa nanu kukhosi ankati tione za nyuwani za nyuwanizo ndeyi mbolanso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya dpp ulendo number 2 yes. its not dpp yes. its apm exactly. tanena mobwereza bwereza yes. wina asabwere pa, pa, pa, pa, pa, pa chulu hey, eh, kumati dpp uh-huh. anthu ankafuna da anthu ankafuna profesa arthur peter mutharika yes. ndipo dpp ili mboma lero chifukwa cha apm exactly.
mkulakwa kuyankhula motero pa televisioni no i think it's a fair statement of course ena anena kuti ayi munthuyo samayenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwambiri kuti brand ya mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera dpp yo kuti mpakana alowese mboma chifukwa kwambiri mm. anthu amakamba nkhani ya proven relation- leadership mm. amakamba nkhani ya experience imene amutharika adaonesa nthawi yawo mm. nthawi imeneyo mm. chifukwa kwambiri tu anthu amachita compare ndi achakwera anthu amene ah, koma yakhala decision making kuwavuta izi zakuti sizikuyenda atayesa ma- ma- maupangiro osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina adadiwo atha kutimvera and poti ndi second term he will have nothing to lose yeah? His fin- his final term he will have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereranso munthu ayi chipakumbukira linalipo nthawi ina yake imene adadiwa ankafuna kusiya ningoti adasiya kumene Eh. eh? Eh. and mukumbukira kuti dpp ina, ina, ina, it was all over the place ben phiri a- adakhala mpando nduwu Yes. dzulo dzulo Yes. amanena kuti tidachita kukapempha Yes. ndipo tathokoza a profesa gertrude mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene adati- adati- ad- a- a- apovomera chifukwa a- a- amayi akananena kuti ayi ine amuna angawo ayi so kungogwirizana nanu Yeah. kuti adachita a- ankakanira Yeah. eh proceed ya ankakana ndithu and nthawi imene ija ine ndimakumbukira anthu akumakamba kuti even a dpp amene Mm. ankanena ifeyo basi ino ndi apa nde sizikuonekanso sogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma ndati ayimaso kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka iya it gained ground and ngati mukumbukira inalipo nthawi yoti even a apm ene akewo sankafotokoza bwino bwino he was not coming out clear Kwambi- kenaka he came out clearly ndikunena kuti aima and tinaona momentum and dpp ija ikubwera limodzi kuimanga ndithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so uh, to give credit kwa uh, pi- uh, uh, mutharika sikulakwisa Okay, sikulakwisa. Ayi.
Ayi. yeah i think kuti timalizisepo poti tili ndi nkhani zingapo zoti ti- tinene for me this was a competition between achakwera ndi apm zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of mps that we're getting so you would see kuti malo amene even mcp imawina phungu ndi mavoti ochuluka ikafika pa president anthu amapereka mavoti anthu omwewa amene asankha phungu wa mcp mm. ikafika pa mavoti pokhapa amati iya apapa ayi Pa- amapereka pa mavoti president. kwa apm Okay. so you would see look at the pattern i mean in there i was, I was paying attention to what was happening i was like ah how, how can this be

mkulukuta moyo ndi amachaya kugwetsa why it's because people probably had a problem ndi pamene popo when they looked around they were like maybe let's go back to this guy because panali zinthu zimene anthu amaona zimene apm anachita which i believe achakwera didn't do better because if he had done better Malawians would have said no, let's maintain him. Mm. Now you can decide to look at this at your own way. Komano at the end of the day, numbers mm. numbers amanena ma numbers ambiri akanena kuti ndi uyu uyu mm. it means kuti inuyo sadakukondeni pa zifukwa zimene amayembekezera simunachite deliver. So denial is part of the ujeni but if I were them

Dualism, Ehe, eh, dualism eh, zina dualism ilimo, zina ilimo. zimefolo. Ehe, kuchoka pamene kuja ndikukakhala wamkulu wa banki yayikulu ya central bank imene reserve bank of malawi ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndikuti a mafuta mwale ndikuti achotsedwa amene anali agavanala chabwino umina kumeneko tamvesesa koma nanga position yawo imene ya uministala ndikuti is he still minister ndi anthu ena akufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze bwinobwino mm. kapena ch- chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa ma changes wo akuoneka kuti achitikapo angapo yeah? Ithi- within the first three months of, or four um, akuona ma- ma changes amene what do they mean to us uh, kuti tikhale ndi chikhulupiriro chotani uh, pamene leadership ya uh, mutharika ikupanga ma changes amenewa komanso pali nkhani ina imene tikukamba za ma allegations of abuse of funds at the uh, greenbelt authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera mphekesera zake zochita kupanga o- zopereka mantha zopasa mantha manambala a ndalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Green Belt ah, ah, Ulamuliro- authority ulamuliro wake uti?
umene wacho- wachokawo O- wa- wa MCP Ehe. okay Eh, ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti oko Zopatsa amalawi mantha, zopatsa mantha. tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolakwa ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndalama za boma misonkho ya amalawi

Uh, first vice president uh, mukumbu- mukumbukira kuti apart from udindo wawo anapatsidwanso ntchito zingapo panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi DoDMA kapena kuti ngozi izi zima- zimachitika mwadzidzidzi ya uh, kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendetsedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tiikepo mlomo Eh, tiikepo mlomo. kunjako Eh, amalawi akuti chani eh, zoona. kodi tiziwerenge motani zimene Zo- zikuchitika zoona. nkhani yotere tiyambe ndinu uh, angoni wawo
uyu wachoka state kuchileka
wale unali waukali
ndinapendina angoni wawo akwenda vipi akwenda vipi

um, aujeni uh, George Partridge mm. adasankhidwa ngati nduna yoona uh, za malonda uh, za tourism komanso industrialization Industrialization. chanchani so uh, amenewa andi- ndikukumbukira mmene amawasankha uh, president Mutharika adafotokozapo kuti mkulu ameneyi ndakumana naye ku America nkapanga presentation yake Ku England. ku england sorry i beg your pardon yes ku england ankapanga presentation yake i was like ah kuti tili ndi amalawi odziwa choncho because anthu ankadabwa kuti a Partridge atulukirapo Yes, so- so- so ankayenera afotokoze kumene anakapeza now anthu timadziwa a Partridge ngati munthu wa banki iwo agwira ba- ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali imene anali mkulu wa banki imeneyo zaka zambiri nde atapumula kumeneko ndimene adazapitano ku ujeni Ku press, Press, eh, press, corporation yeah. umene kusisa sa sadachokeko bwino however sadachoke bwino ah, sadachokeko bwino kuli zosumirana-sumirana oh kuti nkhani yake zimene za- za- zikuta iwo waye Eh, paja iwo ndi anzawo ena awiri Okay. ankadandaula kuti sada sadachotsedwe bwino Okay. now chimene anthu akukambirana kwambiri ndi chokuti anthu i think sakudabwa kuti kuti a George Partridge asankhidwa bwanji kukhala a Reserve Bank governor anthu sakufanga weko komano anthu akunena kuti kodi ndiye kuti iwowo apitirira kukhalanso nduna na ndiyankhe pawiri pokuti anthufe titha kufunsa yes it's allowed it's like mwina munthu inu ndine pepani tafuna kuti ndi anthu okwatirafe inu ndife tili- Maria. example ufuna kupereka ine anthu okwatirafe Oh, ne awaisakudze.
Yes, akudze. Okay.
Yes, zipangani.
Tili ndi azimayi kunyumba Ezona. nde titulukire izi za anthu amabanja nditchokapo ne watulukira ndi wina ne madamu akudabwa kuti ah when did we divorce izoona kodi tasiyana ndi mukhanga ndi mwabweresa wanyuwani Izoona, eh. ine ndili pati Mm. so zitha kumveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena kuti mmene zatenemu ndiye kuti a george patrick asiya kukhala nduna you know anthu enafe musamangochita assume kuti timva Okay. so sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhule ameneyo Zona, eh. otherwise under normal circumstances considering kuti even a president-wo ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso kukhala reserve bank governor so sometimes munthu you think kuti it's obvious Okay. kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi a minister-be mpaka pano. yes anthu alembapo kuti this is um, akuti chani kodi kusankhidwa kwake kodi ndiye kuti munthu akhala ndi maofisi awiri so yakhala ikuyankhulidwa kwambiri uh, kunjako inu mukuimvetsa bwanji ine ine kumvetsa kwanga mkuga- ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminista wathera pomwepo yeah ndimanena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwino bwino Okay, okay. kuti muchite kuwafotokozera kuti mmene zatenemu Zona, ndiye zona. kuti asiya kukhala anduna mwina president achita promote poti adali ndi a deputy aujeni kapena asankha nduna ina Okay. whatever but that's why ndinabweresanso kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a Constitutional constitution akuziwa what the constitution says That's about right. holding two public offices That's right, yeah.
I don't think we can sit here and say kuti nde kuti inu munaonapo reserve bank governor wakhalapo ndunaso kwina Ayi. kwake so that's why i'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunse pokuti anthu akuyenera kufunsa but sometimes zina zimakhala za obvious yes that's what my input Yeah, ine, ine kuyankhula kwanga koyamba kukhala kunena kuti um, nkhani ziwiri nkhani yoyamba tili ndi ministry of information ntchito yawotu ndi yotipasa information okay komanso ku state house kuja a president alinso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa amalawi ndiye ndingopempha kupempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa amalawi the necessary information basi chifukwa kungoyankhula I mean, what would be the problem yes ena atha kunena kuti uh, it's automatic kuti ngati wapita uku ukuti ndi wachoka yeah? uh, komanso at the same time wina atha kufunsanso kunena kuti w- w- what would you lose

Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani ya kayendetsedwe ka chuma mdziko mm. It's the bank that is controlling mm. the economy now mukaona uh, appointment imene yachitikayo you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi now ine i believe kunena kuti ndikuti amenewa a Partridge he has won the heart of the president kuwayika kumeneko koma chimene chikumatipasa nkhawa nchonena kuti in the last three months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements ningoti angapo ndithu amene achitika yeah? mm -hmm. we have seen several movements going on in this government mm. kodi nkhani ndi yonena kuti kodi what should we make out of it is it kuti uh, a president akumawerenga anthu and maripoti aja akubwera every month and pompo akumatha kuona kuti iyayi uyu i think ali better placed kukhala uko and sakupepesa safunanso kumvera zina zoti munthu awasokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision kapena mwina alipo anthu ena amene akuwapanga disappoint kuti aa uyu ndimaona ngati apa apanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere kukumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apa so whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene ikuchitika over the last three months or so Uh, kuonjezera pa zimene tayankhula kalezi kwa ineyo i look at uh, partridge ngati munthu amene bank amayiziwa mm. ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa national bank and national bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuyima pa chulu nkunena kuti tapanga zazikulu adamanga i think chinyumba chija chiofesi cha ku blantyre kuti iwo ali mkulu wa, wa kumenekuku atha kuonesa zimene apanga so kupita kwa uh, a partridge ku reserve bank of malawi i think eh, ambiri tiyang'ana ndi chidwi kuti kodi reserve bank ikhala yotani chimene chimavuta ku reserve bank banda ndiyokuti andale amalowererako and kumveka malipoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri a Mafuta Mwale yes a Mafuta Mwale a Mafuta Mwale amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma Bo- bo- mo- lomweli lalowali oh so pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimenezi a Mutharika na na look i will speculate mukhoza kundilola Eh, please please Can I? yeah, yeah, go ahead considering kuti a Mafuta Mwale adachoka ndi boma la mbali yawo umaziwabe ukapita ukuku um- anthu ube- umakhabe ndi mantha kuti awawa kundiona kuti ndachoka ukuku mmene timachitira zathuzi nde pressure imene amalandirayo it was difficult for him to fight to say no musandipase ma instructions angasama amaopa kamchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala kuti ndikupanga zimene akundiuzazo nditha kusunga kamchere like i said um, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma i cannot say beyond that Okay. now a Mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona kuti o ndiikeko munthu okuti mwina mwake anthu sangamuopsyeze samuuza zina zache ayi so in one way of closing that i believe mmene akupita a Partridge mo akuzi akuyenera kuti adziwe because nduna zambiri zikhoza kundivomereza papa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti ah tatitengereniko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti "Ah, mukubwesa kwa ine nduna chifukwa chani kuti azanu ndikumapasa zikutheka so a Partridge being a minister mwina nawonso ena anafikira now that he is going there fully aware kuti kumakhala that pressure from politicians he need to go there and defend that and make sure kuti if this economy has to move pakuyenera kukhala munthu olimba mtima kumakana zinthu zina zake kuti that payment i will not pay why are you putting pressure on me to make that payment so for me if he, this is one of the reasons why he is going there he needs to understand the interference imene imakhalapo yes afumu
ndekuti a Mafuta Mwale ntchito yatha

Okay, chabwino. Yeah, ndi- nde- Pachiwiri pa. eh, pachiwiri paja. Eh, eh. Nanga nde munthu ungafike pamwamba kumakubwezaso Ah, sizingatheke. zingatheke Okay. so mmene timanenera zokuti kodi ananenanso a Ngoniwa koyambirira kuti kodi ndiye kuti a Mafuta Mwale pa apapa a Mafuta Mwale sa- si a governor nso a reserve bank of malawi Okay. A Atulu- Reserve Bank- atuluka ku Reserve Bank. Ayi, eh, ah, ngati apezere chochita tiva limodzi kuti sopano mwina boma lawapezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko sometimes amangokhala phe imakhala kuti mwina basi ah, kaoneni zina Okay. yeah, komano chomwe

kuti a Partridge wo adziwe pressure imene imene mumu yeah. uh, tinkanena last program kuti uh, a Mathanga kuti amaziwaziwa za forex china chimene adapita kumene koko ndi ma card akuvutabe mm. tswe uchati mani auja akuvutabe tswa tswa akuvutabe can we please mm. find solutions to this problem kuti mm. tikamafuna kupita ukacheza kwa neba akampa mozambique pa mm. tizi tisamachite kukachita kuchonderera Zona. kagwira mwendo wa bank manager mm. please chonde ndikaireni kuka 1000 mm. kapena kauje ka dollar tikameko mm. so can we fix to make sure kuti Msada kuza nikutaka kuikira ni mwa- mwakuti. Eh. Ukafika umene kuja. Ndinu. Kodi liye. eh ine Ino kunali bwino. eh nali bwino
Ife bambo ta- tachoka ku bank. Eh. Ah basi tili bwino tili bwino. Yes.

mukuonera program ya the hot current ndine uh, mdzukulu wa nanjaiko awa ndi ankhwenda viwi awa ndi uh, uh, uh, ngoni wawo angoni wawo strength imene angakhale nayo uh, uh, a partridge yes over
a mwale Yes. Kodi Mafuta mwale. a- a mafuta mwale Yes. ndi otani kwa ine mundilole ndinene maganizo anga yeah
choyamba ku dpp pamene ankasankha kabineti amati akasankha munthu amati aye awo tikumudziwa koma anali pa anthu ena amene atasankhidwa including a partridge anthu anati aa kodi amene anali wa dpp mukumbukira tikati amene anali wa dpp mwina anali mwo- mwo- mwakabisira Ah, koma a- a president atafotokoza monga ananena iwo aujena ankhwenda viwi amaoneka kuti he's a professional amene anamutenga from the industry kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo ku field tabwera uzathandize dziko lako now strength imene angakhale nayo ndonena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved iwowa si munthu onena kuti ungamachita kunena kuti ni munthu oti amapita kukapanga makampeni meetings kape- kuti kuti uzikhala a- anthu aku constituency kuzaza kunyumba Okay. kuti ya lero eh, mokuti moti pressure yake imakhala yosiyana Okay. because people treat you as a professional Okay. komanso chinthu china nchonena kuti chifukwa kuti ali ndi proven track record munthu ukakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tina take towauza anthu izi timatere Izoni. amanena kuti uyu akudziwa zimene akuchita chifukwa chakuti kwakuti kuchi adapangapo yeah? and on top of that uh, iwowa

Oho. E- even even milandu imene amatchulawo Eh. yonena kuti ah, inali ku khoti Yes, yes. milandu yake yonena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndalama zimene amakambidwa kuti atha kuwapasazo i- i- utha kuyendesatu Oho. O- olo ministry utha kuyendesa Oho. I- i- Ndalama za nkhaninkhani? Eh, Ndalama zambiri. chidakusa chake sichamasewera so so so ndimakufuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa it means kuti sikuti you can just be pushed around one you have a point to prove chifukwa uli ndi uli ndi dzina limene ufuna kuliteteza Yeah. number two sindiwe munthu wonena kuti uli mkatikati mwenimweni mwako mwachipani ku, ku, ku national governing council kuti munthu angamayimbe mafoni 24 hours achipani mm. number three uli mtako Uli ndi mtima wonena kuti ena achasamba penapake asangokunamiza ndi 100 million iyayi kumakhala kuti iya ayi nsaononge dzina chifukwa cha ndalama ngati zimene so zonsezo komanso uh, nkhani ndiyonena kuti panopo we are in a desperate situation ngati president angaime pachulu ndikunena kuti awa ndinakumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru and I'm sure ali ndi pressure to prove a point kuti ndisakhumudwisa Mutharika
munanena kuti nthawi zina ena a- andale amafuna kumgwedeza governor wa reserve bank achite naye otani atapezeka Achi- achite bwanji a- a- a Patrick unfortunately ndi ndikuyamba ndi unfortunately unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government Yeah. government imeja ikachoka Yeah. amakhala ndi mantha kuti basi athu ikumapo Oho. nde akakhala kuti achita kale over mu boma lina lija

musatero uye bwana uja kuti usati satero satero. Izo- zoona, eh. so au- au- a- akuziwa imene akupitira kumene koko Okay. so sometimes zimakhala ngati nkachipongwe kwacho saina aja koma normally maybe ma positions ngati amene ajawa ndi ovuta those are political positions iweyo suumakhala wa ndale ayi komano position iyo Ndi ya ndale. ndi ya ndale Yes, unfortunately una, so amayikapo munthu amene akuganiza so awawa

kuti awawa akapita kukawauza zakuti aziti ayi ayi ntawayimbira ndafunsa bwana nthawi ikuthamanga kwambiri ku green belt authority amatero Yes. Ndi- green, Green Belt Authority, GBS akuti ndalama
mpweche mpweche ine nditayimva nkhani iyi ndimanena kuti kuti ife ndi dziko losaukadi kuti kuti kuti people can sit down kuti tigawane ndalama Fe- chani, chani, 59 billion yes 59 billion yes allegedly yes
kaganizireni tawerengani ndalama ujeni ma- ma- mapepala muli nawo kuti mwina Okay. akaimvetse zo zimene osatchula mayina Yes. Ehe.
ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana Zo- osati kugawana mwina tinene kuti um, ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million

apaso pali kafiri kafiri kandoti ii ka- kaujeni ka petty cash Okay. 3 million 6 point chakuti 3.2 nde kumakhala ma account number kukhala ntchito imene akuti idagwiridwayo akuti pena ati supervision work S- supervision work 1 billion ano kuti wapanga supervise chani to, to warrant 1 billion chakuti so chief mphekesera zimene zikuchokera ku green belt authority ndi zokhumudwisa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi mantha nkumanena kuti kwina nkuti Eh, so- so- zimene zizi so- zimene sitikudziwa Kuzakhala sikukhapo. asi sungakhale kukhapo actually kumene ukati usuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu nkopa nkwaumphawi Zona iyi. nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama Uku- uku kumaoneka ngati kwa umphawi. umphawi kutchipiko ngwa umphawi sungaganizire kuti kuzimakhala ndithu maphava amenewa Eh, zoona. kuganiza kuti anyamata amachita maphava amene wananga kwenikweniko kumene kumakhala ndalama zikuluzikulu kuli nthambi za boma zilipo zimene zimatamika okay tingoti for, for argument's sake kumakla kumakla kumakla bwana kumakhala ndalama zambiri okay kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene ujaku kumene ndalama zimene zijazi makampani amene amapanga za za lamyazi akamapereka ndithu mabilu awo kumapita ndalama zikuluzikulu kumene Misonkho. Oho. yes so umaona kuti ngati ngati ka gpa kamaseweresa zimenezizi kodi kwinako kukhoza kuseka Nanga I'm not maka- saying- I'm not saying kuti kumachitika Iyayi. mungondipasa chisanzo kuti Ehe. kodi ndikhoza kukumbukira kuti Okay, so kwina- MRA

kodi mmene tilipire amene amavomera kuti tilipireyo ndi ndani you see so misonkho yathu ija tikasankha boma lililonse timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho kuti tulipire to imagine kuti kukhoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimenezizi apamene tikunena kuganizira zikazatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ndi mantha because what we know is kuti ceo kumeneku adammanga wamkulu wa zamalonda adammanga woyang'anira ndalamayo za chuma Eh, Ah, yeah. adammanga. yes kuti afufuze so that is what is happening Yeah. kumeneko Ah, umati nkhaniyo ukayimva imene akukambira abungwe lofufuza nkhani za ziphuphu anti corruption bureau ukuonesa kuti zimenezi zikukhala ngati zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025 okay ndipo miyezi yake ah, imene akuyikamba akuthamangira kusankho eya Kuthamangira kusankho. Ehe.
Pamene in fact few in muli mawu in pamene few in ndibwera few kwa months, inu ndibwera kwa inu posachedwa mu miyezi yochepa anthu akhala ngati kuti basi kungosesa mukumbukira tinkanena pano kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko yoopsa titero chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene amakhala akuona kuti mm, mwina sititha kuchita maintain government so tikamachoka tikhale tili pabwino tiwomoleretu Yeah.
ndiye amawomolatu ndiye amatenga zinthu ndiye kuomola kwake kumola kuomola kwake Eh, kwina kutakhala kumeneko ndithu so munafunsa kuti tiphunzirepo chani izizi nzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awamanga abale anu mukamasekerera izi ndinu anthu oyipa tiwakonde chifukwa anthuwo ndi abale athu eh? koma nkhani yolakwika ndi nkhani yolakwika Yes. it doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakwika ncholakwika kodi sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati mpaka ngati malawi kodi tizakhala osauka nk- mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti malawi mbale wanga wina amakhala kunja anabwera for christmas amanena kuti koma mwene ukamayenda mtawuni ukamaona zimagalimoto ndiye ndikamamva nkhani imene madandaulira wabweretsa glasi shuye amene ine amene wabweretsa glasi shuye akuti ine ndimadabwa kuti magalimoto ati amene ndakumana nawo mtauni ndi zoona kuti ndi dziko lotera Osauka. mukuvutika ayi chifukwa even mafuta olowa zimagalimoto zimene si Osauka. panotu olo maintenance ya zimagalimoto zimene si pano ayi so mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphawi wathu sizimagwirizana ndipo mukaona zimene zikuchi- zimachitika ukuku eh, if, it's, if it's proven to be true sizimakhala zinthu za munthu mmodzi Yes. imakhala coordinated cartel Cartel. yeniyeni Yes. imakhala ngati timu kwaya ndithu yagwirizana kuti wotenga besi ife tiyika alto ine ndikuzatulusa uku tena ndikuti nyimbo yatheka koma chokhala mamitingi Kwambiri. kuti ndalama izi zituluke bwanji Mfumu, this is- izi si ndalama zokuti amasunga kale sungatuluse munthu mmodzi sungatuluse amfumu 1 billion 1 million 1 billion 177 million supervision work umapanga supervise chani mabomba nuclear chani how can they pay you that for supervision work so imakhala tcheni so imakhala tcheni ndithu komanso andalewo amakhalanso kuti ndi amene amodzinso amene amapanga incite mchitidwe umenewo we may not be surprised kuti ndalama izi zidakafikanso muthumba mwa andale Ah, inu mphekesera tikuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano koma ka- kawi- ka- kawiri kawiri imakhala kunena kuti andalewo akalowa mboma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo zimavuta penepo so anthu aja amati ii poti pofuna kusunga ujeni mchere ndipange zimene akundiuza koma amayiwala kunena kuti ikafika nthawi yoyankha mafunso amasankha Anga ndiwo. amangidwa siyawo. Ah, eh, ndawo wandale alipo Ayi, Ah, so palibe. far palibe.
because even signature ya kubanki pali wandale ngati Ayi, so far. amakatenga ndalama ndi amene wake Yes. I wonder pamene amakagawa. inu munanena kuti zimachitika towards masankho Yes. Ti- ti- ti- tiphunzirepo chani pamenepo choyambirira ndinene kuti chimene chimamvesa chisoni pakutha pa zonse pokuti anthu amazakhala ngati kuti basi yangozimirira sungatenge ndalama za Malawi zonsezi iweyo ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimu basi ah, big big big wotenga misonkho ya Malawi chimenecho nchokhumudwisa tikakhala kuti tikufufuza nkhani ngati zimenezi pempho tiye tizizifufuza bwinobwino ndikafika nazo kumapeto anthu amene a- atenga ndalama zimenezi tigulise kaya ndi akatundu awo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengerapo phunziro chifukwa iyi ikangozizira chonchi bwana amene alipo wa chief atha kupenya times 2 chifukwa aziti zimatheka umangokhala ngati akumanga akugwira kenaka umangotani umatani basi nkhani yatha pita mukadya ndalama koma tikuyenera kuti tikapeza zimenezizi tizizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziyagwira anthu amenewawa ndi kuchita recover ndalama zimenezizi because si zawo now izizi zomwe amene akuti tikapita kuchisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pano tiziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumenekuku because muone kuti even patakhala kuti no boma lijano likusintha padalankhulidwa mastatement anthu amanena kuti ka- katundu akuonongeka katundu wa boma akuonongeka and ine ndikumbukira ndafunsa ndithu uh, president nthawi imene asadalumbire kuti kodi nde mupange bwanji and he issued a warning kuti musatero ayi lamulo likugwirani so timayenera kukhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalamazi kuti kodi who authorizes ma payments ngati amenewa towards the end amati akupanga chani anthu sizimaoneka ndithu mma system athumu kuti these are people amene akuchita money laundering mm. akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa kuti afuna zipange so timayenera kuti padakali panopa tikhale kuti tiye tikhale pansi kodi period iyi mm. just before during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti Pamene pa- pamene pamavuta. Eh, ya, timakhala busy ndi masankho anyamata amakhala busy ndi mapensulo Yes, makalkuleta amene kusintha nanga si anthu chinthu tikuyang'ana zoona eh. ndiye kukhala ngati taikako nkhungu nde abwana kodi sizingatheke acb kuyenda mma parastatal eh? makampani aboma kodi ma- ma- mavoti tidaponya pa 16 Yes. yes two months before pa 16 Yes. tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulakwa kutero inu mukukumbukira kuti Yeah. ah, nthawi ya chisankho Yeah. in fact soon after chisankho mukumbukira kuti a dpp omwewa ah, namalomba was one of them Uh-huh. akumakamba zonena kuti tamva ku mra

Si chaka nanga chino. si anthu amanena kuti sitikudziwa kuti mwina tikadutsa Yeah. Eha.
Ndithu. ndiye papsa tonola Yes, ndithu. kuti nkhani yomaliza ndi nkhani yanji Nkhani yomaliza ndi yakuti mu office mwa a first vice president munachosedwa ma u- wa- machani Maudindo. maudindo awiri Uh, uh, department of disaster management idali mu office mmenemo adaichosamo komanso uh, public sector reforms idalinso mu office mmenemo adaichosamo nde anthu akumafunsa kuti kodi zikutanthauzanji nde mwina amene anayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chani kuti amwambana anayankhula anayankhula ndi a vice president yo Eh. okay A- a- a vice president yo anayankhula kumwambo olonga ufumu um, chifukwa amene amalongedwa ufumuwo ndi cousin ndi- ndi msuweni wawo Okay. yeah ndiye anachita anachita kupanga clarify and i know kuti that was also being politically wise chifukwa ena bwenzi akuti ati, akukatani kumeneko eh ah, nde amafotokoza kuti awa ndi ndani msuweni wanga ah, ku nkhani imeneyi mkuyankhula kwawo ama- amanena kuti ah, sanali odabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwachikulu sangayankhule beyond that and I don't think you can speak beyond that koma inu ndi ine pano uh, on behalf of amalawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zawapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani alipo ena amene amanena kuti "Ah, nthawi ya dr Mai- eh, bungwe la dodma anayichotsa iwowo she was away kumbukirani anali kumangalande and zimamvekanso kuti khala ngati akuyang'anira uh, kunyumbaku uh, kuli matenda ndi zina zotero some family matters that she is attending to so poti nkhani za emergency izimakhala za emergency izizizi za ngozizi nthawi imeneja mukumbukira mis- mi- madzi akuvuta mabridge ndi zina zoterozo were you going to wait munthu kuti achokere kumangalande kapena tingozika mu office ya president ncholinga kuti zinthu zithamange fa even kufotokozera kwake Mu press release zimene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zitha zilemerereko chifukwa zikuchokera mu ofesi ya president nde uh, khalekhale kenaka nkumazaona kuti udindo uwuso Ah, ah, udindo uwuso khangati wachosedwaso mu ofesi mwawo ndi anthu kumanda aa so amayi aja, I thought she's back to malawi and she is available Chiku- chikuchitika nchani so all i can say is kunena kuti uh, amuthalika he knows what he is doing that's number one he knows what he is doing and uh, ngati amalawi oti anachita entrust kuti ayendese dzikoli the trust that people have given you is still there and people are believing kuti madecision amene mupanga madecision oyenera olondola komanso in the best interest of malawians chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tauma- tumakamba nkhani ya ubale wa president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhala ngati ubale umene sumakhala bwino zimene zikuchitikazi tipemphe achipani cha dpp komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kusogoloko zisamaoneke ngati kuti mwina ndi ubale kuti umene suli bwino chifukwa alipo ena amene ayamba kuona kale kuti "Ah, ah, ta- kuti chikuchitika nchani anthu atokhala ngati mwina pa- pa- pakhala mavuto So, so far we can only speculate but all I can wish for this government and for the betterment of Malawi ndi onena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti akukokana kokana zimachita affect zinthu zambiri ankhwenda vili uli abwana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichosa ande kuti chule wadabwa m'madzi say that again ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo kuti ah, nawonso ma ofisi zawo ati ama- amagawirako delegated yes kuti endesanikoni izi endesaniko izi kenakano bwana aja nkuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu ofisi mwawo nde kuti chule wadabwa so ife sitingakakamize amuthalika kuti atiuze kuti nchifukwa chani koma ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti zimenezi zimene takhala tikumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati b mtsogoleri azibwera msangamsanga ndi kuchosapo zimene akukhulupirira kuti zikhoza kulakwika kuti aziziyendesa bwinobwino Okay. chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi ikukhala ngati yanyanyala enawo nde amalawi nomwe mambala ndi amalawi so I know for a fact kuti ngati andigawirako mphamvu bwana aja azilanda abwana olo tiiflatte iperere mwa mtundu wanji imene isikuoneka bwinoyi Okay. ayi isikuoneka bwino ndiye kuti bwana aja afuna kuti ayi, izi mpanga

so that big girl akhoza kugawiranso zina koma izizi zabwerera kuti aa Nakupatsani Phiri mukuganiza kuti vuto lili ndikukhulupirira choncho okay Kwa a Chihana adawauza kuti aziyendesa za Mombera. matani- eh, mambu- Mombera idakali konko a Chihana akakhala kuti alandanso tidzadabwanso kuti a Chihana akulandani ya mombera ija chifukwa mkulukuta moyo poyamba paja anthu ankamublema kuti kodi uyuyu bwanji amakhala ngati so he wants to show us kuti my guy i can see you i see what is happening so so naye

because he knows kuti this we cannot experiment wina asaziseweretse mm-hmm. kuti olo mabwana ndikumene kuti mapaka tikusonkhetsa chimanga choti tapasa anthu amene akuvutikawo mm. public sector reform abwana if this civil service cannot be reformed we will continue to see the same problems we really need to reform the public abwana and make sure kuti izi zaku green belt zisadzachitikenso mm. i'm not mm. saying kuti is moving because of this but i'm just saying kuti that's the importance of the sector Ma reforms amene awa abwana they will define how this government is going to perform. Awa ananena kuti a Mkulukutamoyo APM akudziwa chimene akupanga tiwakhulupirire munatero eh? yes i agree with him you agree with him abwana this is ineyo mm -hmm. i was privileged nthawi ina yake kuti ndidacheza nawo ali kunja kwa boma yes mm -hmm. ndinkanena kuti eh bwana yatipini ija siidauluke bwino moyi and he said if i come back zopusa sizidzaonekanso so for me i don't know what he's fixing Yeah. but abwana sumakonza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka pa ziwirizi okay so for kuti anthu asadzasokoneze kuti poti adagawirako mphamvu azitenga mphamvu zawo zoti azigwiritse bwino ntchito i know people differ with me we are all entitled and this is my opinion mm. this is just my opinion kuti if i was the vice president i'll be worried kuti two

a Mutharika sanabwere mocheza free advice kwa inu amene munkasangalala kumauza azibale anu kuti andisankha it has pleased his excellency kuti andisankhe udindo wotere wotere wotere and uthengawo sukupita kwa office chabe ya vice president yeah imene tinavotera limodzi ndi a Mutharika koma ndikukamba kwa wina aliyense

zikazakanika muzayankhe ndinu a president yes koma otherwise all we can say kwa vice president ngati pali ma issues pakati pa ubale wanu konzani inu amene mugwira ntchito ndi apm apm sakugawa maswiti if i were you i would know that kuyambirira kuti this is a guy amene sakugawa maswiti if i have to work with him let me understand zimene akufuna and let me deliver olo kwafunsa kuti kodi mufuna ndipange bwanji eya for avoidance of Ehe, doubt kuti- pike

ndiye nthawi zina olo kungu akuti umadzaithimitsa umaona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tidzikhala bwino ndi wanthu zoonadi nanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka yes muikumbukira Eh.
khanenso kwambiri kwambiri business yake si mkaka bizinesi yake si mkaka azisamalira ng'ombe azisamalira ng'ombe chifa ng'ombe ija ikazafa pamene umazaziwa anthu akakufunsani kuti kodi mmapanga bizinesi yanji yes usatamike kunena kuti ndikugulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za ndimaweta ng'ombe za mkaka yes ndimafuna ndimalizire pamene pabwino zamphamvu zamphamvu zamphamvu mfumu Tisaonjezereso. ogulitsa mkaka Yes.
asanene kwa- asaime pa chiuluyi Eh, kunena kuti ine Yes. ndikugulitsa mkaka ayi ndiuweta ng'ombe za mkaka. ndiuweta ng'ombe za mkaka Yes. chifukwa popanda ng'ombezo abwana mkaka palibe

tafika pa mapeto a program yathu ya the hot current Yes. takhulupirira mutharika ine ndili mbali yawo takhulupirira mutharika chaya chaya chaya chilipo chimene akufuna kuchikonza dzikoli chaya Cha- chaya chaya chaya apm chaya chaya chaya perekesani Ai, chief. amapweteka zimene zimene safuna kupwetekera ije zoyang'anira zimapweteketsa kufikira sabata yamawa chauta akatisunga ndi mkoma atisunga ati timayimba nyimbo kuchalichi Ezi, atisamala ati- kosatha atisamala kosatha osatha mfumu ndine brian banda awa ndi a- angoni wawo awa ndi ankhwenda viku kufikira sabata yamawa tingoti makoma nonse and goodbye